onye isi oche ụwa ndị Igbo ndị nhazi ọgbakọ ụwa ndị Igbo afọ puku abụọ na iri afọ abụọ na otu na ndị niile nọ n'ikuku zoom ugbu a ana m ekele unu ka ụbọchị taa mafeere anyị mma isiokwu asụsụ omenala na ndọrọ ndọrọ maka ike ọchịchị ihe mmụta maka mbọ a na-agba maka ịkwalite asụsụ na omenala obodo Naijiria nyocha ikwu hoo haa anyị dị abụọ dee edemede a abụ m onye nke mbụ aha m bụkwanụ ọkammụta Helen Chijiagọ Echebima onye nke abụọ bụ ọka nkụzi Emeka Innocent Iwunze anyị abụọ na-arụcha ọrụ na mahadum steeti Abịa ụmị edemede ụmị edemede anyị gbadoro ụkwụ na ihe dị otu a edemede a bụ nke ntụgharị nwere nkọwa ọ bụ nke e sitere n'isiokwu bụ language culture and power politics lessons for the promotion of Nigerian languages and culture a realist analysis nke a tụgharịrị dịka anyị kpọtụrụ aha n'elu mbụ bụ nke ọka nkụzi Aja Akpụrụ Aja dere n'asụsụ bekee ebe okwu nkọwa edemede a na-aka eche ihu bụ na ihe gbasara ihe ịma aka nke sitegasịrị n'usoro onye dere ya n'asụsụ bekee siri dee ya ogwu nke bịara ịkpọ anyị mgbe anyị na-atụgharị edemede a site na bekee baa n'Igbo nakwa ihe ndị anyị mere iji nyefee ya bụ ogwu nke gụnyere itinyegasị nka ntụgharị asụsụ ndị a maara aha ha n'ọrụ okwu mbu ụzọ ozi edemede a bụ nke na-akpọlite uche ọ na-achịkọta okwu banyere mmụta sayensị asụsụ bụ linguistics ndọrọ ndọrọ ọchịchị mmụta asụsụ nwere mmetụta nke ihe na-eme n'ime obodo mmụta gbasara otu ndị mmadụ si akpa agwa na agbụrụ na agbụrụ nakwa ime atụmatụ maka igbo mkpa n'edemede a anyị chọpụtara na o nwere ụzọ ihe atọ dị mkpa na ndụ mmadụ ha bụ asụsụ omenala na ike isiokwu ma ederede masịrị ya asụ nke a ikikere asụsụ na-adabe so omenala na nke ya bụ nchịkọta ọnụ nke ndị mba si akpa agwa otu ọkpụkpara agwa ha dị ihe ndị ha na-eme na ndị ha na-anaghị eme omenala mba nwegasịrị ihe mejupụtara nke ikikere ezi ọchịchị na atụmatụ igbo mkpa dị n'ime ya ike n'ụzọ ọbụla esi tụlee na ndị mmadụ nọ n'obodo ọ bụ ike ka eji egbo mkpa ịma aka nke dị n'etiti otu onye mba ma ọ bụ obodo na ibe ya ka anyị lezie anya na ime edemede anyị ụzọ odee si dee edemede a anyị bịa n'ụzọ odee si dee edemede a edemede a bụ nke edere n'ogo asụsụ bekee dị nnọọ mfe ma na nghọta mana o nwere ụfọdụ ihe ndị dapụtara mere ntụgharị ya ji baa n'asụsụ Igbo jiri ratụ anyị ahụ nwa obere ha gụnyere ụkọ akara edemede n'ebe a edere true animals can communicate with sounds akara rịkọm kwesịrị isochi nkọwa aha bụ true n'ahịrịokwu ọ gbasara dịka ntụgharị anyị mere n'asụsụ Igbo siri gosi nke abụọ ndejọ sitere n'igwe nkụpụta mkpụrụ okwu na nke a odee bụ Aja Akpụrụ Aja dere language and culture kpọmkpọmkpọm given is most plural open mature kpọm mkpọ m mechie ọ bụ eziokwu bụ aja kpụrụ aja nke a mere ka ọ ra anyị ahụ ụkpa pụtara n'ime ya nke atọ ịda iwu na-achị e-, odide na ọsụsụ asụsụ bekee n'ebe odee dere they play block politics and uses Hausa Fulani iwu a dabara ebe a mana ọ dabachaghị na iwu na-achị e, asụsụ na ide okwu bekee nke bekee kpọrọ noun use anyị anụtụbeghị ma ole na ole anyị nwere ike ịrụtụ aka anyị chọpụtara na ntụgharị anyị mere mekwaranụ anyị ji nwa oke anyị ime ka anyị gbaa mbọ hụ na ndejọ ndị a bụ nke edeziri edezi ka ọ ga-abụ onye ọbụla na-agụ ya ya ọ na-aga siriri werere mbọ niile anyị gbara idepụta edemede a hiwere isi na ebumnobi ime ka mmekọrịta dị n'etiti asụsụ omenala na ike n'ogo dị iche iche woo anya ọ bụ mmekọrịta buru oke ibu mmekọrịta nke onye aghala nwanne ya n'ime asụsụ e nwere ọpụrụ iche nke omenala na ike n'aka nke ọzọ asụsụ na-akọwa omenala ma dabere n'ike maka ọchịchị na iji akọ chekwaa ndị mmadụ na akparamagwa ha chọrọ ha chọsiri ike n'obodo asụsụ mana ime omenala ọ bụ n'asụsụ nke eji ezipụta omenala ọ bụrụzie ma atụfuo asụsụ ahụ eji ezipụta omenala ọ bụ mmadụ ịtụfu njirimara ya nke ahụ abụrụ ịtụfu ike onye ahụ ji mara onwe ya ịmazi na onye ahụ atụfuola ihe o ji echekwa onwe ya ihe o ji arụ ọrụ anyị ewerekwala ezi uche na mkpachapụ anya depụta echiche zuru oke ndị a ebe a ebe ọ bụ na asụsụ na-akọwa omenala ike na inwe mmetụta ịtụfu ya dị ka mmadụ ịtụfu akụkọ ụwa ya na ike nkọwa onwe ya ike mba dabere karịa na mmekọrịta na ịdị n'otu dị n'etiti asụsụ na omenala esichaghị ike akụkụ nke ike okwu bụ na asụsụ nwere ike inye agbụrụ aha n'ikpeazụ ndị be anyị mmụta maka asụsụ na-ezute echiche ndị na-eweta mgbanwe n'ime ya e nweziri ngalaba ndị a dịka ihe e, edemede anyị si wee tụpụta asụsụ mkparịta ụka asụsụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị asụsụ omenala ndepụta mkpụrụ okwu na nkọwa ya na ihe ndị ọzọ ihe ndị a niile ka a na-elefuru anya ka a na-elefukarịrị anya mana n'edemede a emeela ka ha niile gbaa elu dịkwa mma nke na onye ọbụla na na mkparịta ụka bụ otu mgbatị dị mkpa ọ na-egosi mmasị na ihe gbasara amụmamụ ee eh, asụsụ bụ linguistics tụmadị ndị ọka mmụta na ndị ọka nkụzi ka ha nwee ike mee ka ịmụ asụsụ ndọrọ ndọrọ bụrụ ihe ga-agba elu ọbụnadị ihe amụmamụ nke a na-amụ na ụlọ akwụkwọ ndị dị elu nke a ga-eme ka ndị Igbo tụmadị ndị ụmụaka ka ha nwee ike ghọta asụsụ ha ka ọ ga-abụ eji anya gwa ha okwu ha amara maka na ihe ebe onye bi ka ọ na-awachi ọ bụrụ na mmadụ jụọ asụsụ ya ịmụta asụsụ ya dịka o kwesịrị ịdị onye ahụ enweela nsogbu mana ọ bụrụ na anyị jichi ike na-agụ asụsụ anyị na-amụ asụsụ anyị a ọ ga-enyere anyị aka mgbe a na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a anyị eji otu olu na otu obi ji anya gbaa izu anyị aghọta ihe a na-ekwu ndị be anyị dịka oge si wee dịrị ọ bụkwa ebe a ka ọ ha m n'ọnụ ọ bụrụ na i leba anya n'akwụkwọ anyị mgbe a ga-ezibata ya ị ga-aghọta ọtụtụ ihe dị iche iche kwesịrị ịdị n'akwụkwọ a nke dịkwana ya n'agbanyeghị na e nwesịrị ka o si wee dị site n'oge na site n'ihe Zoom na ikuku a ọọ ya mere eji gbuo ya na mkpụmkpụ ndewo nụ